So tá an tuairisc bunaithe ar thaighde a rinne mé maidir le páistí a thagann go hÉirinn chun tearmann a lorg. So is páistí iad seo atá scartha óna dtuismitheoirí nó ó na daoine a thugadh aire dóibh de ghnáth. So tagann siad anseo ar chúiseanna éagsúla, mar shampla b'fhéidir cogadh ina dtír féin, bochtaineacht, eagla orthu go ndéanfaí géarleanúint orthu agus mar sin de. so nuair a thagann siad go hÉirinn bíonn an stát freagrach astu agus go dtí cúpla bliain ó shin bhíodar ina gcónaí i mbrúanna nó i hostels agus ní raibh mórán maoirseachta i gceist sna brúanna seo so cáineadh iad go hiondúil mar nach raibh an aire chéanna á thabhairt dos na páistí seo agus a thugtar do pháistí Éireannach atá faoi chúram an stáit. so, dúnadh na brúanna seo ag deireadh 2010 agus anois don chuid is mó tugtar aire do na páistí seo faoi chúram altrama nó foster care ar fud na tíre. So, bhí suim agam agus ag Barnardos agus ag an HSE taighde a dhéanamh ar an gcóras nua seo agus mar sin chuir mé agallamh ar dhaoine éagsúla na daoine óga seo atá ina gcónaí faoi chúram altrama, ar thuismitheoirí altrama agus ar pháirtithe éagsúla eile a bhfuil baint acu leis na páistí seo. So bhí, is dócha go raibh suim agam a dtuairimí a lorg i leith conas mar atá an córas nua seo ag obair. Is cuimhin liom go raibh feachtas ag an Comhairle Dídeanaithe na hÉireann nó an Irish Refugee Council faoi seo, faoi, bhuel, no, ní faoi seo ach faoi soláthar díreach nó direct provision d'iarrthóirí tearmainn go ginearálta, like, óg agus aosta. So, an bhfuil sé fíor chun a rá go bhfuil feabhas nó feabhas áirithe tar éis teacht ar an scéal le roinnt blianta anuas? Sea, bhuel, is dócha go raibh an feachtas a bhí ag Comhairle Dídeanaithe na hÉireann, bhí sin gafa níos mó le hiarrthóirí tearmainn go ginearálta atá ina gcónaí i soláthar díreach. Ach bhí an taighde seo a bhí agamsa gafa leis na páistí agus na déagóirí atá scartha óna dtuismitheoirí. So, maidir leis na páistí sin, is cinnte like go bhfuil feabhas tagtha ar an scéal. So mar a luaigh mé bhíodar ina gcónaí sna brúanna seo agus ní raibh an cineál aire sin oiriúnach dóibh. You know is daoine óga iad, déagóirí den chuid is mó em, agus you know ní raibh go leor tacaíochta á thabhairt dóibh. So you know cé gur daoine láidre iad go minic bíonn deacrachtaí acu i leith you know imeascadh in Éirinn i leith bheith scartha óna gcultúr agus óna gclann i leith oideachas i leith tráma agus mar sin de.

Agus cad iad na moltaí a aithníonn sibh go mba chóir don tAire Dlí, Alan Shatter, a ghlacadh? Bhuel, tá a lán moltaí ann. Na príomhrud, yeah. Tá cuid acu a bhaineann leis an tAire Dlí agus tá cuid eile dóibh a bhaineann leis an Aire Leanaí. So, is dócha, i ndáiríre, go gcaithfidh an bheirt acu bheith ag obair lena chéile, go háirithe i dtaobh. cad a tharlaíonn dos na daoine seo nuair a shroiseann siad aois 18 mar sin an an tá fadhb is dócha leis an leis an aois sin so faoi láthair de gnáth bogann na na na déagóirí seo ón gcúram altrama go dtí soláthar díreach agus is cúis imní é seo mar tá sé you know deacair do dhuine bheith ina chónaí i soláthar díreach so you know go minic tagann ísle brí ar dhaoine go háirithe nuair nach bhfuil cead acu dul go oideachas tríú leibhéal agus freisin mar nach bhfuil cead acu bheith ag obair so ní bhíonn mórán le déanamh acu agus mar sin bíonn an iomad ama acu bheith ag smaoineamh ar an gcóras tearmainn agus ar fadhbanna eile atá acu. Is dócha chomh maith le sin caithfidh an tAire Leanaí cinntiú go bhfaigheann na tuismitheoirí altrama go leor tacaíochta agus go leor traenála i ndáiríre chun an ról a dhéanamh mar is ról an-tábhachtach é agus freisin tá gá le níos mó tuismitheoirí altrama a fháil so you know go háirithe daoine ó mhionlaigh eitneacha nó ethnic minorities a bheadh ábalta an cultúr na daoine óga seo a spreagadh agus tacaíocht a thabhairt dóibh.
Más maith le héisteoirí Raidió na Life páirt a ghlacadh i gcur chun cinn na moltaí, cad ba cheart dóibh a dhéanamh, a cheapann tú? Ok, bhuel is dócha gur féidir leo b'fhéidir scríobh chuig an Aire Dlí nó chuig an Aire Leanaí maidir leis na moltaí. Tá an tuairisc iomlán le fáil ar shuíomh gréasáin Barnardos. Má má chuardaíonn siad Barnardos agus Separated Children, beidh beidh siad ábalta an tuairisc a fháil. Chomh maith leis sin, is féidir leo dul i dteagmháil le Comhairle Dídeanaithe na hÉireann, so an Irish Refugee Council, mar tá independent advocacy project ag an Irish Refugee Council agus bíonn advocates á lorg ag an Council le haghaidh na ndaoine óga seo. Bíonn oibrithe deonacha. éagsúla eile á lorg acu freisin agus dar ndóigh bíonn airgead i gcónaí ag teastáil uathu freisin. Is dócha má tá suim ag éisteoirí bheith ina dtuismitheoirí altrama nó bheith ag obair mar foster carers is féidir leo dul i dteagmháil leis an HSE nó le seirbhísí príobháideacha cosúil le Fostering First Ireland nó Five Rivers. chun níos mó eolais a fháil agus is dócha go bhfuil sé tábhachtach go mbeadh a fhios ag daoine like nach or gur féidir le lánúineacha nó couples chomh maith le daoine aonaracha bheith ina dtuismitheoir altrama so ní gá duit bheith mar chúpla like is féidir leat bheith i do thuismitheoir altrama mar dhuine aonarach chomh maith.